ugbu a anyị chọrọ ịkọ akụkọ maka ọnwa ọnwa ndị Igbo na mmemme so ya nke mbụ bụ ọnwa mbụ ọnwa mbụ bụ ọnwa ịgụ afọ eji ọnwa mbụ agụ afọ ọnwa abụọ bụ ọnwa eji eme nzacha na mkpocha eji eme nzacha na mkpocha maka nkwado ọkụkọ ọrụ ugbo ọnwa abụọ ọnwa atọ nke ndị Igbo kpọrọ ọnwa ife eke ha ji ọnwa ahụ ebu ọnụ ekpe ekpere achụkwa aja maka iji nata amara n'aka Chukwu Okike Abịama ha ji achụ aja ka Chukwu nye ha amara ka ka ọ gaziere ha ọfụma ka ugbo ha chọrọ ịkọ ka ọ mịtara ha mkpụrụ ya bụ ọnwa ife eke nke nke ndị oyibo kpọrọ March ọnwa anọ ka eji abanye ọrụ ugbo oge ọnwa anọ bụ oge eji akọ ọrụ ugbo oge ọnwa ahụ ọnwa agwụ ahụ eji eme mmemme ejikwa ya ndị okenye ji etipụta mmọnwụ dị iche iche ndị okenye jikwa ya eme olili na ọṅụṅụ n'oge ọnwa agwụ ọnwa agwụ ahụ bụ fifth month ya bụ ọnwa May n'asụsụ bekee ọnwa Ifejiọkụ bụ ọnwa isii ọ bụ ọnwa eji akwado ji ọhụụ ọ bụkwa ọnwa eji eri ji ọhụụ onye ọbụla ma na mgbe mgbe ji ọhụụ a na-eme mmemme dị iche iche ụfọdụ sichakwa ndị niile nọ n'ogologo ezi na-ejikwa mgbe ahụ na-abata n'ụlọ maka mmemme ji ọhụụ igbo na-akwanyere ji ọhụụ ugwu nke ukwuu ọ bụ n'ọnwa Ifejiọkụ ka eji eme mmemme ahụ ọnwa isii bụ ọnwa Ifejiọkụ mgbe ahụ ka eji eri ji ọfụ ọnwa asaa nke bụ ọnwa alọmchi ọ bụ oge eji ewepụta ụmụ ihe akọnyere n'ubi mgbe ahụ ka eji eme mmemme iwepụta ihe a kọnyechara n'ubi ya bụ ọnwa asaa nke bụ ọnwa alọmchi mgbe ahụ nri na-adịkwa nke ukwuu a na-akpọ ya new yam harvest ndị oyibo kpọrọ ya new yam harvest ọnwa asatọ bụ ọnwa ịlọ mmụọ ọ bụ ọnwa eji eti mmụọ ejikwa eme eme oriri na ọṅụṅụ ọ bụ a na-akpọ ya new yam festival ọnwa asatọ nke ọnwa itenaanị ya bụ ọnwa ala ọnwa ala nke bụ ninth month bụ ọnwa chi nwaanyị ala Igbo ebe ọ bụ ọnwa eji ekene Chukwu Okike Abịama ọ bụ ọnwa eji egosipụta obi aṅụrị na nchekwa o chekwagoro ha n'ahọ ya bụ ọnwa ala enwere ọnwa okike a na-emekwa emume a na-emekwa ihe oriri na ọṅụṅụ a na-emekwa emume n'ọnwa okike ya bụ 10th month ọnwa ọktoba 10th month enwere ọnwa ajaana ọnwa ajaana bụkwazi ọnwa okike ejikwa emekwa mmemme ejikwa eme oriri na ọṅụṅụ ejikwa eme nnọkọrịta ọnwa ajaana enwere ọnwa ede ajaana n'ebe a ya bụ 12th month ya bụ ọnwa nke iri na abụọ n'ọnwa a ka mmemme niile n'ahọ na-akwụsị mmemme niile a na-eme n'ahọ n'ime ọnwa a ka ọ na-agbakọnọta isi ọnụ n'ime ọnwa na 12th month n'ọnwa iri abụọ n'ahọ ọnwa ede ajaana mmemme niile a na-eme n'ahọ ebe a ka ọ na-akwụsị nke ikpeazụ wee bụrụ ọnwa ụzọ alụsị ọnwa ụzọ alụsị bụ ọnwa eji erinyela alụsị ekele eji agọ alụsị eji achụli ya aja n'ọnwa ụzọ alụsị ya bụ ọnwa ikpeazụ n'ahọ ya bụ 13th month ya bụ ọnwa iri na atọ dịka m kwuru igbo nwere ọnwa iri na atọ ọnwa Igbo n'ahọ na gbara iri na atọ. Ọkwa ị ghọtara ihe gbasara ọnwa na mmemme a na-emegasị na ya? Ngwa, sọskraịbuo to my YouTube channel Ada Ngaladu ka ị nwee ike ịdị na-agbara anya gị okolesimesi.